ụmụ nwoke ndị a na-adị eje akpọ mmadụ ka ha bịa doziere ha n'ezinụlọ bụ dike nne ọ pụta na ihe edozinwu okwu gị na nwunye gị ị na-eje akpọ an outsider third party fourth party fifth party ka o me- o meziere gị ezinụlọ ọ pụta na ihe emezinwu ezinụlọ gị i ji aka gị na-aghasị ezinụlọ gị ụfọdụ ụmụ nwoke ya bịa kpọtacha ka o doziere ọ pụọ n'azụ na-achụ nwunye gị ihe ama i che na gị na ya kwụ ụfọdụ ụmụ nwaanyị ị kpọtacha nwaanyị ọ pụọ n'azụ na-alara di gị i che na gị na ya kwụ why can't you fix your family by yourself kee ihe ị na-akpọrọ third party second party di na nwunye amaghị onye ha bụ ha ya esezi ha sezie ha secha ha dozie the best thing bụ gị na di gị di na nwunye secha ha doziere onwe ha ụnụ akpọzina ndị outsiders ka ha bịa ghasara ụnụ ezinụlọ na ọ nghasa ka ha na-abịa aghasa ọ bụghị ndozi ọ bụghị ndozi onye batacha ọ kọrọ jewe ọ batacha o si n'azụ na-eme nke sọrọ ya ị na-eche na gị na ya kwụ ọ na-edoziri gị ezinụlọ i che na gị na ya kwụ ọ pụọ n'azụ na-alalị nwunye gị ọ na-eme ya ọ sị hapụ ya onye a hapụ ya na o nwee ife ọma ọ bụrụ ụmụ nwaanyị batachara ọ pụọ n'azụ mebe nke nwoke enyi a na-eme na a na-akpọ ndị na-edozi ị na-aghasa be gị ọ kwa ya ka ofu nke bụ prophetess eji ha kpesara ka o doziere ha ezinụlọ prophetess na-eme na ọ na-edozi ezinụlọ kpọrọ nwa ya nwaanyị kpọnye di nke nwaanyị ya nụbe ọ nụbe were ọgwụ mee ya ọ nụbe nwa na nwunye ya amaghị eme maka a na-achọ ndị ya edoziri ezinụlọ bịa doziere anyị gbata bịa doziere anyị ọ nụbe ọ nụ ya nụ ya ka ọ ya anụ ọgwụ fo ọ gbahapụ ya o fo na nke nwoke n'anya ọzọkwa bụ prophetess na-eme na ọ na-ekpe ekpere si na ọ na-edozi di na nwunye wee chụpụ nke nwanyị wee na-ala di nke nke nwanyị na-ala ya na-alawasị isi a sị na a na-eme prophetess na ọ na-edozi ezinụlọ the best thing bụ di na nwunye ese okwu ha doziere onwe ha ma onye enu ma onye ana onye abatazina abịa edozi na di na nwunye ya enwe okwu o nweghị ebe e gburu aja ngwere adịghị onye ahụ na-abịa edoziri ọ be ya dị mma onye mmiri fụrụ ụkwụ ya ka ọ na-eri eji nwaanyị kpọrọkwa nwunye gị dozie be gị unu biri n'udo unu segodu unu edozie ọnụ nwoke na nwaanyị amaghị onwe ha ọ bụ ofu nne ji ha na-enwe nsogbu ndị ofu nne jigo na-enwe nsogbu esecha e, e edozikwa unu hapụkwanụ outsiders doziere unu onwe unu kwakọnatanụ onwe unu di na nwunye unu akpọzina mmadụ bịa doziere unu na ọ sọ mmebi ka ha nọ ịghasa be mmadụ mana be ya na-agbakwa ọkụ ndị ụnọ ha na-agba ọkụ anaghị achụ oke idozibe ya na be gị na ije dozie be mmadụ abịazi ọ ghasaa o si n'azụ na-alarị nwunye gị o si n'azụ na-alarị di gị ụfọdụ anaghara gị di gị anaghara a na-asị sị bịa dozie onye abịa na-edozi onye ọ dị baa bee ma oke ma ngwere baa be gị ma ọ gịnị ihe na-eme be oke na-eme be ngwere o nweghị ebe ọ ka mma so eri kpọrọkwa nwunye gị unu ebibe mma unu segodu unu edozie ị kpọzina ndị mbata ị ghọtago ka ọ dịnụ cheta na aka m bụkwa nwaada frank enest ezenwaka ezigbote ada abara ukwu nnobi ada na nsọ ada nwa onye ọgaranya nwa mụrụ na nwa nwa wele ka ọ dịnụ nọdụkwanụ ọfụma ọ ga-abara anyị niile